ị ga-akọzi nụ nwa eze gị n'ịnụ
ekenekwa m unu ọzọ n'ụbọchị nke taata anyị abịakwala ọzọ n'oge ndị igbo na Bliss TV abụ m maazị okonkwo chukwuemere taata bụ ụbọchị iri abụọ na otu n'ọnwa jenụwarị bụrụkwa ụbọchị ahịa nkwọ maka obodo dị iche iche na-azụ ahịa nkwọ na mkparịta ụka nke ụbọchị nke taata isiokwu anyị wee bụrụ ndị nchekwa obodo ESN nke ndị bekee kpọrọ Eastern Security Network na-egbula oge achọrọ m ka anyị nabata onye ọbịa nọ n'etiti anyị daalụ onye ọbịa nọ n'etiti anyị biko i nwe ike ịkọwara ndị ọra onye ị bụ ndewonu daalụ abụ m comrade ọdịra ezeobi abụ m nwata akwụkwọ bụkwalụ a freedom activist ndị na-agba mbọ nnwere onwe biafra pụọ n'aka naijiria daalụ ekenekwa m gị ọzọ ezigbo onye ọbịa asịrị m na taata na isiokwu anyị bụ ndị nchekwa obodo ESN nke ndị bekee na-akpọkwa Eastern Security Network ụfọdụ n'ime ndị na-enene anyị amara ife bụ ESN mụwa nọkwa ebe a amarakwa m ife bụ ESN biko ezigbo onye ọbịa anyị i nwee ike ịkọwara anyị ife bụ ESN ndewonu daalụ ESN bụ Eastern Security Network bụrụ ndị nchekwa obodo Maazị Nnamdi Kanu bụ onye ndu Indigenous People of Biafra wepụtara ichekwa obodo Eastern Nigeria Eastern Nigeria gụnyere obodo ndị nọzi n'ụbọchị nke taa na ndị a na-akpọ South South na ndị a na-akpọkwa South East hinterland and um, the the main the main uh, um, place na ndị a now e nwere ndị delta ebonyi igwe ọcha nke a na-akpọ port harcourt rivers state obodo dị iche iche enugu anambra ha ncha niile bụ ndị nọbu dịka eastern nigeria so esn bụ ndị e wepụta ka ha chekwaa ọfịa anyị na ugbo anyị pụọ na ihe ize ndụ ndị fulani herdsmen ọ nya bụ esn ndewo daalụ unu anụgokwa ife bụ esn mụ na onwe m nọkwa ebe a amarụgokwa m ife bụ esn ajụjụ nke ịbụọ na-eso ya wee bụrụ kedu uru ndị nchekwa obodo esn nke ndị bekee kpọrọ eastern security network banyere n'ala igbo daalụ ee ulu ndị esn eastern security network banyere n'ala igbo buru ibu karịchaa nchekwa ndụ ndụ na akụnụba ndị Igbo ị ma na oge na-adịrị anya gara aga bido karịsịa na 2015 wee rute na 2020 ndị Fulani ji ndị be anyị akpụ arụ n'ọfịa anyị dị iche iche n'ugbo ọ n'Ụzọ Ụwanị ọ bụ na anambra anam nke ndị n'ebe fa na-anọrọ ọ bụ na delta ebe niile dị iche iche na ana igbo ndị fulani ji ndị be anyị wee na-akpụ alụ na-egbusisi ndị mmadụ n'ugbo na-emebi ihe a kọrọ n'ubi nnamdi kanu wee lekata anya bịakwe mgbe ọ bịa ekwukwe ka e si kwu ọ kpọọkwa ndị ndu ndị gọvanọs ndị ọhanaeze ndị igbo akpọwa ha ka unu nebanyekene ihe a na-eme n'obodo anyị anya ndị gọvanọ anyị gba nkịtị o nwerọ ihe ha mere ma ncha nnamdi kanu wee sị mba na okenye adịghị anọ n'ụlọ ewu amụa n'ọgbụrị na-agbanyerọ na ndị ndu anyị ji aka fa weta ewu na-amụ ya n'ọgbụrị ka ọ wee mụọ nnamdi kanu wee sị mba na nka ncha dị eme n'iru odogwu o wee bịa wee kpọkọwa ụmụ okorobịa wee kpọwa oku wee sị ụmụ okorobịa ha gbakọọ ka e chekwawa be anyị ụmụ okorobịa wee rute ndị dike ndụ na ume wee rute wee bịa ichekwa obodo anyị so na mkpa na uru esn bara bụ nchekwa obodo ana anyị ọfịa anyị na ugbo anyị niile na ndụ ụmụ nwanne anyị ụmụ nwoke ụmụ nwaanyị pụọ n'aka mmekpa arụ na ogbugbu ndị ndị fulani herdsmen na-enwe daalụ unu anụgokwa uru esn bara n'obodo anyị anyị ga-ejetụ obere egwuregwu anyị nachite azụ anyị malite ndị okwu ndị nke ọzọ ka ọ dịgodịnụ anyị anachitegokwa n'oge ndị Igbo na Bliss TV ka anyị malitekwa ebe anyị kwụsị ajụjụ nke ikpeazụ wee bụrụ ESN ọ dabara n'usoro iwu obodo anyị daalụ daalụ ESN dabara n'usoro na n'usoro eh, iwu obodo Naijiria ọ dị mma na m- usoro iwu ụwa niile bụ United Nations ị bịa na iwu Naijiria na a- a- a- na nke ndị oyibo kpọrọ section 33 iri atọ na atọ ọ na-ekwu banyere mma ndụ ị ma na ife ndị igbo na-akpọ mmadụ mma ndụ na ndụ mmadụ na mmadụ na mmadụ nwere ikikere ịdị ndụ na mmadụ ọzọ enwerọ ikikere ịnapụ mmadụ ndụ ya n'ike i wee jekwa na na criminal code section nke nke ndị bekee na-akpọ 286 narị abụọ iri asatọ na na na isii o wee na-ekwu na mmadụ nwere ikikere ichekwa ndụ ya pụọ n'ihe ihe mmekpa arụ na ihe ọbụla nwere ike ịnapụ ya ndụ ya n'ike ndị fulani nọ na-anapụ ndị be anyị ndụ fa n'ike a baa n'ugbo ị pụta ndị fulani ejide akpụ niile ị kọ tapịa ị bịa ka i kwuo okwu mma agaa gị n'isi ndị gọvanọ anyị na-ene m emeghị ihe ọbụla ọ dị ihe naabọ gbara ọkpụrụkpụ e ji wee chịkwawa gọọmenti ọchịchị obodo nke mbụ bụ nke kachasị mkpa bụ nchekwa ndụ na akụnụba ndị mmadụ mana ihe anyị fụ na ndị gọvanọ anyị achọghị ịma mgbe ndị gọvanọ na ndị ọha na eze ndị igbo ndị ọchịchị obodo niile na-edebaghị anya n'ichekwa ndụ ndị ha na-achị kedu ihe ọ dị ka ndị ha na-achị ga-eme ihe a ga-eme bụ ichekwa ndụ ha esn gbasoro iwu iwu ị gaa n'obodo yoruba n'ụbọchị nke taa ha nwere nke ha na-akpọ amotekun ihe Amotekun na-arụ bụ ichekwa ndụ ndị Yoruba ị gaa n'obodo ndị Fulani obodo ndị Hausa ha nwe Miyetti Allah ha nwe Hisbah police ị bata n'ala Igbo o nwerọ nke anyị nwe Nnamdi Kanu wee sị mba wee kpọkọrọ ụmụ okorobịa wee wube Eastern Security Network ị gaa na united nations charter of human rights ị fụ na anyị nwe ikikere nchekwa ndụ anyị pụọ n'ihe mmekpa arụ ọbụla ndị fulani na-egbukpọ ụmụ nwanne anyị na-adakpo ụmụ nwaanyị anyị n'ike arụ ncha na-eme n'ilu odogwu eastern security network e wee wube ha ị fụkwa ya so ọ gbaso iwu ma nke nigeria ma nke international communities ndewo unu anụgo ya na ESN dabanyere n'usoro iwu obodo anyị biko ezigbo onye ọbịa anyị ị nwere ike ịchịkọtara anyị okwu a niile na nchịkọta okwu a ife m nwedebe ịgwa ndị be anyị bụ inye Eastern Security Network nkwado pụrụ iche ịmara otu e si sọpọtụ fa kwado fa maka na o nwerọ onye ma onye ọ ga-abụ echi ife onye ndị nwa kwu n'oyibo fa sị na ọ bịa n'ụzọ onye agbata obi gị ị nọrọ o nwerọ ihe i me ọ bịa n'ụzọ onye nke ọzọ ị nọrọ o nwerọ ihe i me n'otu ụbọchị na ọ ga-abịa n'ụzọ gị o nwekwana onye ga-eme anything maka na ndị kwesịrị ime ihe abụchana ndị nwụrụ anwụ ndị gọvanọ anyị na ndị ọhaneze ndị Igbo anyị na-arịọ ka unu uche kwado Eastern Security Network ka ha wee nwee ike ịdị na-echekwa ndụ na akụnụba ụmụnne anyị na ụmụ anyị anyị ma na o nwe ike ya abarọrọ fa bụ ndị gọvanọ uru maka ụmụ fa nwere ike nọrọ obodo oyibo fa ma ada abakwu n'ọfịa ife onye mana anyị nwa bụ na a kụọ mma n'ana pịa ọgụ n'ana anyị wee rie nri kedu ife anyị ga-eme sị fa pụta ka fa sọpọtụ ESN ka fa wee na-arụ ọrụ fa ife anyị na-ayọdebe bụ nkwado o nwerọ ife ọzọ daalụkwanụ daalụ unu anụgo ife niile gbasara ESN nụkwa uru ESN bara n'obodo anyị nụkwa na ESN bụkwa iwu na-achịkwa obodo anyị anyị ga-abịa na njedebe mkparịta ụka nke ụbọchị nke tata chetakwa aha m bụ maazị okonkwo chukwuemere ka ọ dị na mgbe ọzọ daalụnụ Gbamoku, gbamoku, gbanụ na ntị. Ị ga-akọzi nụ nwa eze gị n'ọnụ. Gbamoku, gbamoku, gbanụ